ndị be anyị m ekene nụ o ama m na onye ọbụla jisi arụ ike ke unu me ee ọ kwanụ ife m sị na m ga-ekwu maka ya ee ọ ife gbasalụ ụfọdụ ndị be anyị pụta a na-achọ ịbayalị anyị afa a na-achọ ịbayalị anyị afa kịta n'ala Igbo ee anyị nwa anyị mara onwe anyị dịka ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo mana na o nwe ndị na-achọ ịbayalị anyị afa kịta na ka anyị bido wee kpọba onwe anyị ndị gboo ife niile a bụ ife na-egosi na onwe ndị ụfọdụ na be anyị na-ebifeali aka famara aka nri na aka ekpe fa fa amarọ aka nri na aka ekpe fa ndị nna nna anyị ife a gwara anyị bụ nnọọ ndị igbo ka anyị bụ anyị abụrọ ndị gboo anyị abụrọ ndị gboo ndị igbo ka anyị bụ i mepe ọnụ wee kpọọ anyị ndị igbo ndị gboo ị mara ife ọ pụtalụ ife ọ pụtalụ bụ na oge ndị igbo agafego na anyị bụgolu ndị gboo anyị bụgolu ndị a kọchago akụkọ fa wee gafee ọ ife ọ pụtalụ ọ ife ọ pụtalụ ị na-asị na ndị igbo anyị bụrụ na anyị bụ ndị gboo ị ma na oge anyị agafego agafe na anyị bụgolu ife a kọchago maka ya unu ewezina ife ọbụla unu na-awọtarọ n'ikwu o nwe ndị na-abụ ife ọbụla ha nụrụ anụ na ntị eweli ya na-agagharị a na-ebugharị ya a na-ebugharị ya onye pụtazi kpọ mmadụ onye igbo ọ sị mba na onye gboo ka ọ bụ ị dị iberibe kee na-emedị ụfọdụ ndị be anyị kee na-eme ụfọdụ ndị be anyị onye a kpọzi onye igbo kịta ọ sị mba na onye gboo ka m bụ ị dị iberibe ndị nna nna anyị gwara anyị na ndị igbo ka anyị bụ igbo mụlụ igbo igbo bụ igbo igbo mụlụ nze mụọ ọzọ ka anyị bụ ndị igbo igbo ka e ji wee mara anyị ọ bụrọ gboo ndị gboo ife ọ pụtara n'asụsụ anyị bụ oge fa agafego agafe ndị gboo bụ ndị nna nna anyị nna nna anyị bụ ndị gboo oge fa agafego anyị nwa nọsị kịta so na anyị nwere ike ịbụ ndị igbo ị nwere ike ịbụ ancestor bụkwa onye dị ndụ kịta kee na-emedị ndị be anyị confusion erika na ife ọ na-egosi bụ na ụfọdụ ndị be anyị na-ebifeli aka mmadụ enweghị ike ịbụ onye gboo bụkwa onye dị ndụ kịta kilikili ihe na-afịa na-afịa ndị be anyị ụfọdụ ndị be anyị ọ na-afịa ha arụ ịghọta na onye dị ndụ kịta enweghị ike ịbụ onye gboo onye gboo ife ọ pụtara n'asụsụ anyị ọ bụ na ị bụ eh, ezigbo onye igbo ọ bụ na ị bụ ezigbo onye igbo nwa afọ ị mara na onye gboo ife ọ pụta bụ na oge nya nwa agafego agafe ọ bụgolo ife a kọchago maka ya anyị abụrọ ndị gboo anyị bụ ndị igbo anyị abụrọ ndị gboo ee ị kpọzie mmadụ onye igbo kịta na ọ sị gị mba na onye gboo ka m bụ kikikiki na-emedị ndị be anyị ụfọdụ ndị be anyị na-ebifegharị aka ha mara ihe uche fa pere mpe uche fa pere mpe onye ị kpọzi onye igbo kịta ọ sị gị onye gboo ka m bụ ị nweghị ike ịbụ onye gboo bụkwa onye dị ndụ kịta ọ bụ na onye gboo ka ị bụ ị mara ama na oge gị agafego agafe igbo igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo bụ igbo ọ bụrọ e, e, ndị gboo bụ ndị gboo a bịa a na-aturn igbo culture upside down ofu ihe na-enye anyị nsogbu oke awamanya oke awamanya oke ịtụ sense ndị gboo ka anyị bụzi ị ga-abụ onye gboo bụkwa onye dị ndụ kịta mba ọ jọka biko ndị na-eme ya tetenụ n'ụla tetenụ n'ụla na ọ ndị igbo ka anyị bụ onye changena afa anyị biko